Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụtụtụ ọma nụ nke onye chili nya zelu asị m amaka melụ nwoke melụ nwanyị m mm, ngo onye ji eko nya akakwana ee eh, tata bụ ụbọchị satọde ee eh, na mbụ ka anyị yọgodu biko maka ndị malụ na anyị ji tata asụ igbo maka na ihe anyị ji ee tata bụ satọde eme bụ ka anyị sụọ igbo ịkwado asụsụ anyị bụ igbo mana mm, mgbe ụfọdụ o nwere ka ife ya-esi dị a sị ka ebuelie ọnọdụ ma ọ bụ a fụ ihe ka ubi e lee ọba mm? so bikonu anyị ya ebujie next week Wednesday and Saturday iji wee kwado asụsụ anyị bụ Igbo ee unu nee anya n'ụtụtụ a ee platform ahụ platform Peaceful Ụmụada unu nee anya n'ụtụtụ a na-afụ na anyị nwere nnekwu mmọnwụ nnekwu mmọnwụ ndị Ụmụdịọka ji aba mba oke mmọnwụ Ụmụdịọka ji aba mba ihe m ji wee sị ya o nwere mbọsị ọ bịara ebe a m sị ya na o nwere ihe m fụlụ o postu gbasara Ụmụdịọka unu ma na onye Ụmụdịọka ka ọ bụ e nwekwala Ụmụdịọka n'Ọka o nwekwala obodo ọzọ nwechela Ụmụdịọka m wee sị ya nya biko na ọ ga-abịa na ihe ahụ o postu na ọ masịrị m na mụ chọrọ ka ka anyị malụ akụkọ so ihe gbasara Ụmụdịọka o kwe anyị nkwa na ọ ya-abịa tata bụ satọde tata bụkwa satọde o wee bịa ka anyị na ya nọlịa hmm? so waja waja officially you are welcome. Mm-hmm. ehe so biko ihe m chọ ka ị kọọla anyị bụ akụkọ gbasara Ụmụdịọka because na ihe m fụlụ i postu ma Ụmụdịọka other dị n'other states so we just want to know the history behind Ụmụdịọka ka unu si mee wee chịkọta ee eh, wee kpọkọta onwe unu ọnụ wee malụ na unu bụ nwanne because I believe na unu ma na unu bụ nwanne unu ji wee mewe that kind of gathering um, daalụ rinne Okay.
biko everybody n'ebe a mute your mic i nwee ajụjụ ọ bụrụ na o kwuche you ask him question biko thank you and eh, ihe ọzọ m chọ ka unu melu m bụ biko keep tapping on your screen that is the highest I ask of you daalụ waja over to you ya ụmụ nwanne m ekene m unu ọ nwanne unu nwoke waja waja ofu onye ụmụdịọka aka dị ọcha aka nsị ada ama aka aja ekwuju oyi uwe m ọzọ maka na okwu m na-ekwu ma ama ama yes dịka ife nwanne anyị nwaanyị jụ mụ bụ ọgọchukwu ye ọ ife dị mma ka ọ bụ because ekwu na m o nwee otu ka o si gbaba anyị gharị anyị eme gịnị anyị ajụ ajụjụ ka anyị wee mụta because na ọ na ajụjụ ka a na-esi amụta ife ọ bụrọ na ịba mba ma ọ na ịnụ ọgụ abụ m onye Umudiọka ndị Umudiọka bụkwara nke dị na Dunukọfịa local government Anambra steeti na ime Naijiria now dịka e si wee nwee Umudiọka na ngalaba ala Igbo dị iche iche bụ na e nwere ife ndị be anyị ndị Umudiọka na-eme olden days a na-akpọ igbu ichi ya na-anụ ka some people na-ekwu ya mana ndị be anyị ndị ụmụdịọka ife specialize i nesịa some of that video m post ị ya-afụcha ebe a na-emegasị ya na-egbucha ndị mmadụ ichi ọ ife a bụ ọlụ ndị be anyị na-alụ olden days a na-ejecha mba je na-eme ya now being na ndị ụmụdịọka be anyị anyị bụ ndị na-emekọ ife ọnụ as nwanne ị bịa oge main market na-ewu i je jụọ ese na main market ọnịcha anyị agwa ka ndị ụmụdịọka si eme ife anyị na-emekọ ife ọnụ onye bịawa kpọrọ nwanne ya i je na trinity Lagos anyị agwa ka ndị ụmụdịọka si eme ife na trinity onye bịawa ọ kpọta nwanne ya onye bịawa ọ kpọta nwanne ya ị bịakwa na Ghana m bịa a lot of ndị ụmụdịọka bi Ghana because of me through me fa ncha nọkwanụ Ghana e nwekwa mgbe anyị establish something like that na China establish kwa na Dubai you know even in US even in UK even in Canada ndị ụmụdịọka nọ all over the world mana ụmụ nwanne anyị apụzi olden days mmemme nke dị widi nke onye ọbụla wee mara ya bụ ụmụdịọka neni ụmụdịọka ọkịja ụmụdịọka ọka ụmụdịọka ọkụzụ e nwee nke dị na Enugu steeti then e nwee ụmụdịọka ọlụ and so many ụmụdịọkas around um, Igbo land bụ ụmụ nwanne anyị jebekwa ụdị ije a mụnwa bịa na Ghana ma ụdị ije a some of our brothers bịa na Lagos ma ụdị ije a some of our brothers bịa na Canada and Australia olden time being that na olden time na ụwa adịbe too civilized ebe ọ bụla ị batala e nye ị ana ị balansịa tụwara ya aka ada azọ ana azọ nwanne nwanne mmadụ bụ mgbanụ ndị Igbo adịrọ agbakasị arụ ego adịrọ n'oyi bịa ka nsị na onwe ebe ị na-ege ka onye iyi elesi ya na fọ onye bịa were ana nye sị ya balansịa onye abalansịa but the beautiful thing fa mere na fa balansịa n'anywhere fa balansị fa na-azakwa that afa ya onye ka e ji wee locate nwee fa easily because mgbe m bịa na social media newly na-asị na m bụ onye ụmụdịọka somebody abịa na-ajụ m kedu ụmụdịọka nke ọ ụmụdịọka ọka ka Ụmụdịọka Ọkụzụ ka Ụmụdịọka Ọkịja ka Ụmụdịọka Ọlụ ana m agwa ya na Ụmụdịọka taa na Ụmụdịọka nke mụnwa abụrụ village na ndị a niile si na village anyị wee pụọ olden days jebe ife ndị Ụmụdịọka na-akpọ na anyị na-eje ọsụ ọsụ a bụ ije olu oyibo so olu oyibo a va je onye jebezi ọ kpọrọ nwanne ya o luzie ebe a va anọralụ most of them anatazi dịka o si dị n'Ụmụdịọka today ị batakwa n'Ụmụdịọka be anyị a lot of people na-abụrọkwa ndị Ụmụdịọka anyị na fa bikwa sisikwa mba dị iche iche bịa but today fa ncha niile bụsikwa ndị Ụmụdịọka so na the history dị behind it bụ olu oyibo ka va je mana va lusi na olu oyibo a mee gịnị nwetazie ana nọrọzie bụzialụ ndị obodo a fa nọ na-azazi Ụmụdịọka village n'obodo a ji si enwe Ụmụdịọka around Igbo land including Delta State so na the history dị fa ji wee pụ bụ na this migration etu e si nwekwa ụmụ nwanne anyị jee America today fa anachiatazi azụ nwekwa ụmụ nwanne anyị jee Canada nwee ụmụ nwanne anyị jee Australia fa anachiatazi azụ otu a ka ụmụ nwanne anyị si jee olu oyibo olden days jee igbu ive a na-akpọ ichi you know fa na-edekwa uri you know ị ma na ị gwa ndị mmadụ na our ancestors wu ndị izi seve cartoon fa emewe argument sị na our ancestors amara ive cartoon mana ọ wụ uli ekpo ekpo first cartoon a na-ede n'arụ before ị bịa na Ụmụdịọka be anyị like 20 years ago o nwerọ nne nwaanyị bụ agadi nwaanyị ma nna mmadụ bụ agadi nwaanyị ya na-afụrọ cartoon n'arụ ya na Ụmụdịọka most of them anwụsịsịgo na ị fụrọ ya n'ọkpa ya ị fụ nwantị na o se ya n'aka ya ndị nne nwaanyị na ndị nna mmadụ na ndị be anyị na-ejezi obodo ndị ọzọ jee na-edekwa fa uri a mana ị mago na uri na ife dị n'ime ọhịa a na-akpata wee were ya see mmadụ n'arụ ọ na-achazi black and a lot of people amara ya mana ndị be anyị maara ya too well va bịazịa fa dee ya fa anali ya ji maọbụ anali ya ede so gbukwana iyi ichi ndị chọọ igbu ichi egbue fa ichi ọ bụrụ sọ ndị Ụmụdịọka ga na-egbu ichi a na-egbu ndị eze ichi onye gbuo ichi ọ wụrụ ede ka i nwere ọ nara ya ede o luo mgbe ego pụtara fa na-emekwa otu a till ife igbuzi ichi ma ife ide uli Christianity eh, batazia o nwee step back so n'otu a ka anyị si wee nwee Ụmụdịọka Ọka nwee Ụmụdịọka Neni nwee Ụmụdịọka Ọkịja nwee Ụmụdịọka Ọkụzụ nwee Ụmụdịọka Ọlụ I think e nwekwa Ụmụdịọka na Enugu State amarọ m the actual eh, side ọ dị n'Enugu State and the Rivers State e nwecha ya even in Delta State ọ dịsị and anyị na-work ka anyị locate the whole Ụmụdịọka niile kịta ka anyị nwee ike na-emekọ ife ọnụ together as one people ekenekwa m ụnụ ụmụ nwanne m
um okay daalụ daalụ Waja em o nwere ihe m chọ ịjụ ị nwere ike ịkọwala anyị ke kedu ka unu si malụ na ụmụdịọka ndị anụnwa dị n'iche n'iche na unu na ha bụ nwanne kedu ka unu si kpaba alụ wee chịkọtaba ndị a niile n'ofu n'ofu okay otu dị alụ si bido bụ na some of them na ị jee ebe fa ife anyị na-azụ ụwa afọ mana ị bịa enwekwa obere afịa fa na-enwe be fa afọ a ka a na-akpọkwa ya now oge the history bido aka nwetu mgbe igwe nke izizi anyị aka dị ndụ enwee some of them nata anụ na be anyị nwa mana ọ bụrụ na ọ bụ sikarị na ụmụdịọka neni ma na ụmụdịọka ọkụzụ mana ọ nwere some of ndị ụmụdịọka si ebe dịka ọlụ nachieta be anyị ụfọdụ enyekwa va ana fa lụọ ụlọ nwee ndị nachieta anụ na enwerozi space ebe a enye va ana fa nachiakwazie ebe afa nọ before ebidozie tụwazie elo sị okay ka anyị nwa chọkọbazie afa anyị nwa ife na-achọkọba na like otu anyị na-eme emume na anyị eme fa invite fa ebulu egwu bulu ma mmụọ ma everything bịa anyị jezi anyị eje wejelu fa invitation ọ anyị nwa ji aka anyị jekwuwezi afa mana enwe ndị ji aka fa nata enwe ndị nọ be anyị kịta anata anụ then nwekwa ndị bịanụ sị nakwa n'ebe fa si na nna nna fa agwa fa na ebe a ka fa si mana space adịrọzinụ and na va establish ga ebe ava nọ mana anyị na-enwe relationship enwe ife anyị na-eme fa abịa enwe ife fanwa na-eme fa eme anyị invite anyị eje mana the nchọkọ started that na oge some of them nachiatara azụ igwe be anyị jebezie na-emeeti fa na ejezia na-emeeti fa na villages ava nọ fanwa na ndị nna mmadụ dịkwa ndụ mgbe a na-akọwachazi history nekwa ife papa ya gwara ya nekwa ebe a sị anyị na anyị si na otu anyị si wee bido na ebe anyị si wee migrate otu a ka the relationship si bido mgbe igwe nke izizi anyị akadị ndụ ọ na-awazi ji eme fa invite va abịa ife ọbụla ọ dị na-eme eme fa invite va abịa otu a ka anyị na va si bidozie wee na-achọkọzi onwe anyị wee lue na this stage anyị nọ that n'otu ọ dịgo too big even na a na-achọzi create platform for it ok um, o nwere ajụjụ mmadụ delu na na comment section ọ sị ọ bụ so only your ancestors your ancestors answered dioka ọ dị gị ka a ga-asị na ọ sọọsọ ndị gboo unu zara ụmụ dioka na anya na o nwere obodo ọzọ at all at all enwere any lineage with you people na-aza dioka n'ala Igbo ife eji wee mara anyị ife anyị ji mara onwe anyị bụ ezebo ka anyị ji mara onwe anyị so anyị nwa bụ ndị ụmụ dịọka taa anọ nna aga kịta nụrụ a na-ezebo ntọọnụ a mana dịọka bụzi nnekwu nna mụta ma ụmụ dịọka ndị nke niile anọzi outside ịghọta ife nkọwa enweghị onye ya apụta kịta enweghị obodo ya apụta na-anụ that name dioka dioka ahụ short form dioka ahụ mmadụ ka ọ bụ onye nwa mụtazi ndị a niile mana anyị nwa bịazi wee tizie ụmụ n'iru ya ọ bụziala ụmụ dioka so na the main name ahụ that dioka then nke anyị nwa bụ ndị ụmụ dioka taa na-akpọzi onwe anyị bụ ezebo awalaja so Ezebo ahụ m na-agara ya n'anywhere ịkpọ onye onye ịkpọrọ ya na Ezebo kịta ọ na ụmụ Dioka atọ ọnụ ha Em, Okay, Nwaja, so o nwere ife enwero ikwuru. enwero obodo nọ n'ala Igbo na-aza that Dioka apart from anyị nwa enwero ndị ọzọ
Okay, um, Joyce, don't accept people yet, biko. Um, o o nwelu ihe i kwulu kịta mgbe ị na-ekwu okwu. I kwulu okwu ihe gbasalụ ide uli. hmm? n'ọnụ oyibo cartoon ọ kwa cartoon ka a na-akpọ ya is it cartoon no tattoo tattoo is tattoo ka a na-akpọ ya tattoo now in this our present generation eh dịka onye ụmụ dioka ị bụ eji ise ide uli maọbụ ise uli wee malụ unu ọ bụrụ na ị na-aga n'ezi kịta ma ọ bụ ị fụ nwa agbọghọbịa ma ọ bụ nwa okolobịa selụ uli hmm? selụ uli n'arụ ya ị ga-asị na onye a na-ebi ajọ ndụ ka ị ga-asị ya na ife ọ na-eme adịghị mma n'agbanyeghị na ọ bụ ife eji wee malụ obodo unu kedu ife i nwe ike ịgwa onye anwa ok enwero ife dị wrong na um, ise uh, uh, uh, tattoo n'arụ and ị bịa n'ala Igbo ọ bụrụ uli enwero ife dị wrong na ya because na enwechara so many um, people na-agba bọọlụ desịrị nya nọ enwechara so many people sesịrị ya enwechara so many people bụ rich people fa yipụ akwa fa ị fụ na fa se tattoo n'arụ mana ị mago enwere otu a na-aga abịa si mebezie ife ọ bụrụ ime ya ife ndị oyibo na-akpọ isi na na-akpali that thing akpali ya n'ọnụ oyibo ọ bụrụ ime something abuse ọ nke ahụ nke na-adị njọ enwe ndị ya afụ fa ese ife na-adịrọ a-pass good information to the society n'arụ fa and ọ bịakwa eyobi ọya now ị makwa na ọ mee some people fa bịakwa see nya o nwere ike ọ bụ nwaanyị see nya ụfọdụ see n'ala fa o mee fa fa adịrọzi eyi akwa so that ka ị na-afụ ife ọ dị n'ala ya and o were ya na public niile na um, e, entertain the whole public which dị totally wrong na somebody abịa dee ụdị ife a were ya na-entertain public ọ nya bụ ife dị njọ mana mmadụ see tattoo n'arụ ya enwero e, anything dị wrong about it no ọ dị mentality or the message ọ na-atry ịpass across bụ ife a na-ekwu okwu ya and eh, ọ bụrụ nụ ebe iwere ife nya ịghọta ife na-ekwu iwere ife na-apakọrọ good information i je see mm. n'arụ i see nya n'arụ i buru ya na-abayarị onye ahụ ife a na-ekwu ọ bụrụ nọ ise dị cartoon n'onwe nya ma ọ dị uli because na ọ ife eji wee mara anyị
ok daalụ o nwere ihe m chọ ịjụ gị

o nwelu ka ndị Ụmụdịọka si akwado ma ọ bụ na ha nwere ebe ọ ga-abụ dịka obodo eji mara ide uli a bịa sị ka m je Ụmụdịọka ka m je dee uli ma ọ bụ ka m je see uli n'arụ m o nwere ebe do n'anwụ ma ọ bụrụ na onye ọbụla jebelu Ụmụdịọka kịta jeluo ọ bụrụ na a ga-afụ onye ahụ ma mbọ mbọ ya like families ka na-eme ụdị ihe ahụ ide uli do you understand my question um
ọ individual something ka ọ bụ na be anyị ya enwere a lot of people na-eme ya enwere a lot of people na-eme the thing ife ọ bụ individual something yes mana ọ ndị be anyị ka eji amalụ ọ na-adị ka afịa a na-azụ azụ na ị bịa na Nnewi a sị na fa na-azụ machine parts na e ji machine parts machine parts malụ ndị Nnewi otu a ka idu mgbe a na igbu ichi si wee bụrụ ife eji wee malụ ndị Ụmụdịọka ọ nya ka ị bịakwa kịta ị fụkwa onye Ụmụdịọka ọ na-ekwu okwu okwugide okwu magide mbem ma okwugide somokwu ọ sị Dịọka ichi Dịọka mụlụ m
okay daalụ em a bịa na Ụmụdịọka o nwere ife Ụmụdịọka na-asọ nsọ dịka gị nwa bụkwa onye Ụmụdịọka ma ị nọ Ụmụdịọka ma ọ na ị nọrọ Ụmụdịọka ị pụkwa obodo ebe ị nọ ị ga-abịakwa na-asọ ihe anwa maka na ị ma na obodo gị na-asọ ya nsọ
yes ndị be anyị na-asọ a lot of things o nwere ife anyị na-adịrị eme o nwere many things anyị na-adịrị eme anyị na-asọ and ebe ọbụla nọ ana m asọkwanụ the thing due to na ndị be anyị na-asọ ya na ọ the culture ka ọ bụ na be anyị okay o nwelu omenala Ụmụdịọka na-eme iche
mba Ụmụdịọka enwerọ omenala anyị na-eme iche omenala Igbo bụ one ife anyị nwere omenala m na-ekwu omenala unu na-eme iche dịka Ụmụdịọka na-eli ji em Ogidi gbalụ unu okilikili na-eme Nwafọ Ogidi Abagana na-eme ede arọ unu nwa bụ Ụmụdịọka o nwere ụdị omenala unu na ọdịbendị ọkwa ọdịbendị ka ị na-akpọ ya onwere ọdịbendị eji malụ anyị nwe festival anyị kedu ife a na-akpọ nke anyị emepụ emepụ ịbịa na be anyị enwe nke anyị na-eme a na-akpọ ọgba egbe nwee nke anyị na-eme a na-akpọ afọ agha mmụọ ọ nya wụ ife eji wee malụ ndị bụ ndị ụmụdịọka anyị na-eme ukwu arịra afọ agha mmụọ ọgba egbe but the truth remains that na oge ndị be anyị jebezi ụka enwere nke ndị be anyị bịa mebezi a na-akpọ mkpụkpa yes mana ife eji malụ ndị ụmụdịọka from origin wụ ọgba egbe afọ aya mmụọ and ukwu arịra ahụ ọ nya wụ nke ndị be anyị na-eme mana oge abịazi ndị be anyị jewe ụka mana ị ma catholic church dominate na be anyị early time even father tansi ahụ na be anyị ka ọ nọ wee jee missionary journey ya before ojewe obodo oyibo so abịazie enwe nke a na-akpọzi mkpụkpa nke a dominate zie because na-abịazi ndị na-ekwerọ eje ụka mebezie that one then ndị ọzọ jebezi ụka rapụzi ya ma ọgba egbe a ma ukwu arịra ma afọ aya mmụọ anyị na-emezi then ndị na-ada ejezi ụka switchzie na nke a na-akpọzi mkpụkpa so it's like na ịbịa n'ụmụdịọka today nke a na-ecelebrate karịsịzi bụ that mkpụkpa so mana nke bụ the main ụmụdịọka celebration bụ ọgba egbe ukwu arịra and afọ aya mmụọ afọ aya mmụọ ahụ afịa anyị every afọ a mmụọ anyị apụ that mmụọ anyị apụ na-eche ndị je ahịa ụfọdụ na-emego a na-agụ egwu ndị si ahịa na-ana enye fa ego ndị ya enye mango ndị ife ọbụla iji esi afịa ana ị fụ mmụọ n'ezi ịdachi anya na ndị so mmụọ so ọ nke amala anyị
ife eji malụ ndị ụmụdịọka anyị na-eme as omenala ife ime ụta dị ịtọ afọ aya mmụọ ukwu arịra and ọgba egbe ọ ife a ka ndị ụmụdịọka na-eme mana oge ụka bata be anyị a lot of ndị ụmụdịọka jebe ụka rapụ ife n'atọ a then o nwezi nke a na-akpọ mkpụkpa dominate inu because n'ọ ndị na-ada eje ụka promote wezi nke a nke a gabazie dominatezie eweziala ya malụ apụtasị na ndị ụmụdịọka na-eme mkpụkpa ịghọta ife nkọwalị na okay ee mana ife eji malụ ndị ụmụdịọka mkpụkpa
yes ọ dị gị ka ife inwe ike ịkwadonwu sị na omenala eji malụ dịọka bụ na ka ewechighete ya azụ maka na ọ ife eji malụ gị ka ọ maka na ka ọ ebe ọ bụ na ụka abịago ka arapụzie nya ọ dị gị ka inwe ike ịkwadonwu ka emewekwa ụdị omenala ọzọ ka emewekwa ụdị ọdịbendị a ọzọ ka ọ na ọ bụrọ ife inwe ike imenwu yes anyị na-epush the agenda seriously now because we are coming back to our root so kedu ife ọzọ m na-alụzi na ọ ebidokwa nọ otu a ndị be anyị jego ụka jee many years and mụnwa agwo nne nọ na social media for two years plus na na-epush the agenda of anyị nwee nachiya azụ back to our omenala so that ka anyị buchiyata ife bụ ezigbo omenala azụ n'ala Igbo na Ụmụdịọka be anyị ọgba egbe anyị ukwu arịrị anyị mmụọ niile anyị na-eme na Ụmụdịọka ya anachiyata azụ and ị watchkwanụ ị fụ na so many things am post to eme ị fụ so many mmụọ bịagasịnụ fe ife ndị nke eme so ife gbasara ndị nke eji wee mabulu anyị olden days before ụka bata ọ dị na pipeline na na Ụmụdịọka platforms na anyị ga-ewechiyata azụ ka anyị bido celebrate ya anyị shift to some December time even eh, new year anyị enwee festival anyị na-eme ya na-akpọnata ụmụ nwanne anyị n'obodo dị iche iche ụlọ because na ọ ife niile anyị ife na-abring ndị mmadụ back olden time before ndị some of our brothers and sisters jewe Pentecostal church bịa sị anyị na ọ bụrọ ezigbo ife ka ọ bụ anyị emezina ya na ekwe isi ya na anya alụsị a lot of people wee gbafue from it ọ wee na-ana but people like me apụtago ka anyị bring ya back to the table so that na anyị ga-enwe ike um, uh, ife si ife bụ omenala anyị na-eme na ya na ọ ife eji wee mara anyị so ọ dị na pipeline o nwere ọda na ọ na-anachiata azụ anachiata
ok em dịka ụfọdụ ndị mmadụ ma ụdị ma ife i kwenyelu na ya hmm, ị kpọlụ mmụọ kọwaalụ anyị ife eh, like ife ị mean na mmụọ ị kpọ ị ma e nwe ike o nwe obodo na-abụ o nwe ike ọ bụ na ọ masquerade ka a na-akpọ mmụọ and o nwe obodo ya bụ maybe ihe dịka ihe gbasara alụsị alụsị e yibe to stand in for like o nwe festival ya abụ a na-eme ọ bụlụ alụsị na a particular month eji celebrate ihe dịka gbasara this kind of alụsị and the thing turns to be uh, a general uh, stuff for the whole town so biko mmụọ anụnwa ị kpọ kọwaalụ anyị ya ọfụma maka ka onye ọbụla ghọta ife ị mean daalụ ok mmụọ m kwu maka ya bụ ife a na-akpọ masquerade n'ọnụ oyibo yes ife ọbụla a na-ekwuzi gbasara alụsị abụrọ ife ndị Igbo na-eme mana e nwe one problem most Igbo people nwere in this generation e nwe so many things na akụzirọlụ anyị mana ị mago ndị mpa fa na-efe alụsị ị bịa na-agwa fa na ọ bụrọ ife ndị igbo na-eme fa ama nkwe now the mistake is this ị bịa na ala igbo ife anyị nwedere na-eme exist na ala igbo bụ two things shrine and deity anyị enwerọ idol ife anyị nwere na ala igbo be anyị ife a na-akpọ ya n'ọnụ oyibo shrine and the deity anyị nwa bụ ndị igbo enwerọ anything a na-akpọ idol because na idol man made anyị nwa bụ ndị igbo ada eme ife man-made anyị ada akpọ isi ana enye anything including god anyị ada efe chukwu anyị adịrọ eje kpụwa something na-efe ya ịbịa na be anyị n'ala igbo shrine anyị and deity anyị ife anyị nwa bụ ndị igbo na-akpọ ya bụ okwu mmụọ and okwu ana ijee na okwu mmụọ niile na okwu ana dị n'ala igbo ịma mfụ anything ma akpụ akpụ dị ya ije na vidiyo a post ị ya-afụ nke ndị Ụmụdịọka by the side ebe anwụ isiri akwa yellow na akwa red ị ya-afụ ya ị na-anya ifu na okwu enwerọ ife akpụ yes enwerọ ife akpụrụ akpụ dị n'ime ya ife a bụ okwu mmụọ anyị then ije na azụ hall anyị na Ụmụdịọka ị ya-afụkwa okwu ana anyị ife ọ wụwa agbagba ukwu osisi enwerọ anything ma akpụ akpụ dị n'ime ebe a generally ndị Igbo adịrọ efe anything ma ya adịghị eme ife ofufe but the problem anyị nwere bụ na mgbe ndị chọọchị dominate ana Igbo ọ church people bido kpọba ife niile alụsị ma okwu mmụọ anyị ma okwu ana anyị ka fa kpọbazi nya alụsị sị na ọ ife apịa apịa ya ejezi n'ebe a but na iwere ya dictionary kịta chekie you understand that na deity wụ a divine place and the shrine bụ a holy place and na ife anyị nwere n'ala Igbo bụ okwu mmụọ na okwu ana which bụ divine place and the holy place anything wụzi idol bụ mmadụ mere ya ife ọbụla a kpọ alụsị n'ala Igbo mmadụ mee nya mana the beautiful thing m chọ ka ị understand ya na bụ na dịka anyị nwa na-eto as mmadụ ife niile abụzi okwu mmụọ anyị na okwu ana anyị anyị na-akpọ ya alụsị but giving ourselves good orientation now psychologically you need to understand na ịbata na okwu ana n'ala Igbo today n'obodo niile a na-akpọ na fa nwe alụsị jee ebe a ịma mfụ ife akpụ akpụ dị ya ife ị ya-afụ ebe a ukwu osisi yes ogilisi ogilisi ma akpụ ma egwu ma ngwu ma ngwu ma ọjị ọ ife ị ya-afụ dị ya osisi ka ọ na-abụ so ife ọ bụwa ọnatalụchi ọ bụrọ ife mmadụ mee because ana igbo dị sacred ọ bụrọ mmadụ mee nya ana has been there before mmadụ ọ bụrọ mmadụ bu na ụzọ wee pụta mana ọ bụ na anyị me agree as ndị igbo na anyị chọọ ịnachigha azụ back to our root anyị ga-acknowledge the truth first ọ nya kpata ị bịa gwa m sị onye igbo sịrị ana m anything ma alụsị ana m atry ka m kọwalụ na ndị igbo adịrọ eme anything ma alụsị o nwerọ ife gbasa anyị na alụsị but because na a lot of ndị be anyị understand be that language deity shrine and idol na ife ahụ ife na-atọ nọlụ onwe ya iche ọ na-adị fa difficult mgbe ya na-agwa fa ya na anyị adịrọ efe alụsị and na anyị adịrọ akpọ isi ana enye alụsị ma anyị na-eme ife ọbụla gbasara alụsị ọ na-ewe fa iwe na ị throwzie this question to them jụzia va sị va ndị Igbo a unu na-akpọ osu gịnị ka fa mere because na otu ị ya-esi ma na anyị nwa bụ ndị Igbo adịrọ eme ife alụsị mgbe a pụtara sị na mmadụ bụ osu ị jụzia kedu ife onye anyị na-asị na osu ka ọ bụ your fellow human being ka ị nekata anya na-atagị osu kee ife bụ the person's offense a sị na ọ gbakwuru alụsị so ebe ọ bụ na o nwere ndị Igbo gbakwuru alụsị olden days ndị Igbo si na anyị na ndị a aya emekọzi maka na va gbakwuru alụsị ma maka na va bụ oru na alụsị kedu ife gị nwa na-apụtazi na this present generation na-asịzi na anyị nwa bụ ndị Igbo na-efe alụsị now ị nene na this present generation ma anyị nọ ma na TikTok ma na Facebook on social media ị ga-afụkwa ndị Igbo ji ego akpa simenti kpụọ alụsị o bu eke n'isi goo osisi tụsị anya gbaa anya penti bulu doba na be fa na-asị na ive a wụ omenala igbo na-awọship ya na-eri ego dị na ya na-eme everything ndị mmadụ na-eje ebe a je na-ekpele osisi a a na-akọntributu ego fanwa na-ebuba ego na akpa fa these people ọ bụ na anyị nwụsịa echi their children grow my children grow your children grow fa ya na-agwa ndị mmadụ na ife a mpa fa na-eme kịta omenala Igbo mana ana m ajụ gị kịta i so eme ya i soro eme ya esoro m eme ya ma fanwa na-eri ego dị na ya fanwa na-eme ife dị na ya fanwa na-edu na-eme the propaganda na ndị Igbo na-efe alụsị na ife a wụ omenala Igbo but we are not involved they are the ones eating the money eating yam eating ọkụkọ eating eh, ji ma ife niile na-abịa n'ime ya so na ị nene otu o si wee dị kịta alụsị dị iche okwu mmụọ dị iche okwu ana dị iche anyị nwa bụ ndị Igbo adịrọ eme ife alụsị ok ka m jụọ gị mgbe m na-ene vidio i postu ee eh, ị ga na civic center i kwu kịta asị m na m ma afụ ebe e kele akwa red kee nke a ma asị na ọ bụ okwu mmụọ ka okwu ana hmm? ya dịka onye Ụmụdịọka e mebe omenala gbasara ya hmm? ị nwee ike iji ọjị na mmanya wee jee ebe ahụ si ee eh, maka na a na-eme festival that concerns it si walụ gị ọjị nke a nke a something like that ị nwee ike ime ya anyị adịrọ eme the thing gee ntị i jekwa na earlier vidio anyị fụ na that day na-enwe a bigger celebration although abịarọ m n'oge that day na that civic center o nwe onye ị fụ ba n'ime ebe a no because no i understand because maybe um, you are doing a different kind of stuff ebe ahụ eh? so o nwere ike ọ bụ na ọ bụrọ it may not be ọ bụ na that thing dị na your civic center ebe anwa na e nwelu a particular month ọnwa e ji emedo ife a dị ebe a maybe not like a festival that concerns unu nwa bụ ndị Umudioka nke anwa ebe anwa um it means that the whole some villages will gather and the rest of it ba so that's why m ji ajụ gị ị nwee ike iji ọjị concerns Ụmụdịọka but then who maintains it okay ebe ahụ ọ dị na civic center who maintains it o nwere n'aka ji ọfọ o nwere the thing nwere n'aka ji ọfọ a na-eji awali ọjị ngwa na-ege ntị ife a na-eme n'okwu mmụọ na okwu ana ndị Igbo bụ enwee nwa ada mmụọ na na-ebunata ngige ya ebe a ka a na-eje eme ife omenana gee ntị ife a na-adị sacred enwere ife dị ka ije mekwa ọ bụrụ ife ebute ebute ife a na-emekwa emekwa nke eji ebute ebute now enwee nwadiana bịanụ enwee onye chi echichi o nwee echichi a na-echi n'Ụmụdịọka ihe eji nzọ ọkpa na-abụ ihe eji ọnụ jee kpụrụ ọjị ka i wee na-ekwu eziokwu anaghị fụdịla onwe nsọ forever ihe eji ọnụ kpụrụ ọjị ka i wee na-ekwu eziokwu nya asa ọlụfa ka ọ bụzi eweta ji weta ọkụkụ o nwee ife nwadiana chọọ ịbịa mee fa akpọrọ nwadiana jee ebe elu emee nya emechaa nya ọ bụrụ na ewu ka o wetara ya egbuo ewu anyị taa gbuo ọkụkọ anyị taa gbuo ife ọbụla ihe sota na egbu ewu gbuo da okwu na okwu ana ihe sota adị m ejesibe nne m ochie yes okwu ana anyị ka ọ bụ okwu mmụọ anyị ka ọ bụ mana ọ bụ na anọ ka mụnwa awaja awaja gee ntị ọ nwere ife ị jụọ m because ama like ịdị tactical mụ awaja awaja kịta esi Ghana nata chila ọjị jebe ebe a sị ekpebelu m ekpere for what that is mistake a lot of Igbo people na-eme ekpere na ekpere for what ọ ka m wee kpata ego na Ghana ka ọ ka gịnị ka m wee mụta nwa ka ọ ka m wee goo moto ọ dịrọ necessary because even in our material thing I have to work hard in Ghana to buy car or to build a house it has nothing to do with okwu mmụọ it has nothing to do with okwu ana because ego adịrọ na mmụọ ebe ego dị n'aka mmadụ o nwee business m fụ kịta anyị opuo ya na Ghana buli ya na Nigeria I can sell it and make 50 million 30 20 million o nwee problem m nwe I solve it straight eneedirọ m ije sị ka agọbalụ m ọjị ka m wee gaba n'iru so ọ bụrọ ife anyị na-eme kama na ịmago na ọ na-abịa agọlịsị na ndị mmadụ okay em awaja biko o nwere ndị na-ede na comment section
kọwala anyị ife bụ omenana na ọdịbendị ọ bụrọ mmadụ niile maala ife bụ ọdịbendị na omenana biko kọwaa nya ka ndị mmadụ ya aghọta then let's go over to questions o nwere ndị nwere a lot of questions I want to believe na ị nwere time ịza ndị mmadụ ajụjụ all right sir thank you
Okay. Tochi Media, mute your mic.
Okay. Hey, aka ga-ebutu Tochi.
um, Ogochukwu na ndị ọzọ na-ege m ntị anyị nwa bụ ndị Igbo ya apụta fully ịdị na-ekwu eziokwu ọ bụrọ ife onye chee na ọnya bụ eziokwu because eziokwu ada balance kwa ya balance and eziokwu ada adịkwa two ife ọ na-adị bụ ofu ife bụ omenala na ala Igbo ife jikọ anyị ncha ọnụ as one people ọnya bụ omenala and that thing we must ihe ọ dị compulsory ife ọbụla akpọ omenala n'ala Igbo ife jikọ ndị Igbo niile ọnụ ọnya ka o ji bụrụ omenala anyị ndị ọzọ ada eme ya sọsọ anyị nwa bụ ndị Igbo na-eme ya ka o ji bụrụ omenala anyị and ọ dị compulsory one bụ usoro otu anyị si akwa ozu gee ntị n'ala Igbo mmadụ nwụa ya akwa ya akwa ọ dị clear to you n'ala Igbo kịta ife bụ omenala bụ na mmadụ nwụa mmadụ nwụa na ya akwa onye akwa omenala ka ọ bụ enwerọ ive ya echenji nwee n'elu ụwa usoro eji emezi ya bụ tradition you can change tradition you can touch some things na tradition but ife bụ ndị igbo bụ omenala na ala igbo be anyị bụ na nwa onye igbo nwụa taa na ya akwa ya ọ bụ na ịkwarọ onye onye ọzọ nwụa ya akwara onye nke a nwụrụ omenala tiri akwa onye bu ụzọ nwụ before ịkwa onye nke ịbụa ọ bụ na ịchọọ ịkwa onye nke ịbụa na ịkwarọ onye nke izizi then i jee be ndị nna ya ochie ma ọ be ndị nne ya ochie ma ọ be ndị ikwu na ibe ije izi va na ịchọ ịkwa onye nwụrụ na ọnwa onye nwụrụ na ịchọ ịkwa ife izizi va ya ajụ ị wụ akwagokwa onye nke afụ bu ụzọ wee nwụ ị sị va mba na akwarọ onye va sị na va ama abịa na ya akwagodo onye bu ụzọ nwụ na va chọrọ ịbịalite ọghọrị na akwa onye a bu ụzọ nwụ a wee kwuo okwu onye nke ịbụa ọnya wụ omenala ife jikọ ndị Igbo niile ọnụ as one people two enwere m ike nye three example ka m yala ili oge ndị mmadụ two onye ọbụla bụ onye igbo teta ụla n'ụtụtụ ị gọọ ọjị ịbụ onye igbo today onye ọbụla sị na ya bụ onye igbo tetara arụ ụla na obi ọ baa na obi eme gịnị gọọ ọjị ụtụtụ ịgọsizi ọjị ụtụtụ a ijerezi achọva ife ị ya eri aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ife ndị ọzọ sozi n'ịgọ ọjị wụ tradition ka ọ bụ ọ bụrọ culture culture bụ na iteta ụtụtụ na ị ya agọ ọjị then ife ndị ọzọ sozie ma ịtụzi nzu o ma ụdị va mmiri va na-ekwu mmiri va weziri edo ma ife niile na-akpọzi ma ma ịghọta na ịgọ ọjị anyị mmiri va tradition ka ọ bụ ife ndị mmadụ mmiriba arapụrụ ya taa ya ka mbe eju ero so na ịgọ ọjị bụ omenala ịgọ ọjị agọ ọ wụ omenala anyị akpata na ife ọbụla anyị na-eme ijele ebe a na-eme ife na n'obodo ị ya-afụ na a ya-asị ka anyị gọgodo ọjị anyị adịrị ekpe ekpere anyị nwa bụ ndị Igbo adị ekpe ekpere ife anyị na-agọ ọwa ọfọ anyị gọọ ọjị anyị fụ na ebe anyị mee ife a na-ama ntụ nzu enweghị ebe ị fụ ndị Igbo gbakọ eme nnekwu occasion e nwere maybe above 50 people ị nụ ka a sị sị weta nzu ka a tụa ị ma nụrụ ya maka na ịtụ nzu wụ tradition ọ ife ya ga ife e ji wee mara anyị nwa njirimara ndị ị bịa na be m kịta ife ọ na-asymbolize bụ ọ bụrụ na m nwa wa aja wa aja anọrọ ya mmiri ya wee bịa na be m na mmiri bara ana n'obi m ọ tụa nzu otu o si atụ nzu ọ tụsịa nzu ọ naa ọ bụrụ na m nata fụ nzu a amagolo na mmiri bịa or that nzu a mmiri tụ ziko na o nwe onye ọbịa bịa na be m because ọkwa nzu ma ọkwa ọjị na-adị n'obi 24 hours ịwa ọjị ịsa onye pụta o welụta ọ wụ nkwụ ka i nwe i debe onye pụta ọ gbalụ ṅụa ọ tụzia nzu naa epụtazi asị hei na mmiri chọtakwa m eme m gịnị ewere m ụgbọ m ma ọ bicycle mgbe bicycle pụta jebe be mmiri m luzie be mmiri asị ya na m fụ na ị bịa anyị akpa nkata amalụ m ife o ji wee bịa so ịtụ nzu tradition njirimara ndị ịwa ọjị awawụrụ omenala then another thing dị na ya bụ ije eneme ọmụgwọ enwere onye Igbo na be anyị asị na mama nwunye na ya nwa nwunye nwa nwa na mama nwunye ama mbịa ọmụgwọ ọ bụgodị na ọ bịa nke izizi wụrụ ajọ nwaanyị ọ mụzia nwunye mụọ nwa nke ọzọ ị sị mba na ị chọrọ ka ọgọ ị nwaanyị bịa kama na ị ya-akwalị ya ibu ọmụgwọ a ihe anaghị arị anya e nwezie lot ma echichi dịgasịzịa ma mmemme ndị ọzọzi anyị na-eme mana ife m ji sị ka m were taa na taa bụ ife dị similar to ndị mmadụ ọ nya nwa bụ omenala Igbo our omenala has nothing to do iworship spirit like otu onye Igbo ya apụtazi atudo owe nye oji elu kpọba ndị mmadụ iyi ọ bịara ya egbu m gbuo onwe ya aka nsị adịrị ama aka aja ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwọnwọ ọsọ ndị na-achụ anyị were ana zere mmiri nke ji wede eme na nke a ji wede eme na ọ bụrọ ife anyị na-agọ n'ọfọ ife anyị na-agọ ọwa ọfọ ndụ ọ bụrọ ọfọ ọnwụ so nke a abụgolo omenala ka m bịa nye m 2 minutes okay zaa your call hmm.
ọ dị important ka
okay em biko nu ndị be anyị anyị abịakwa n'ọgụ anyị abịakwa na mba ee ọ kwa nwayọ nwayọ ka ejuna ji aga n'ogwu hmm? ndị niile na ọ dị ka a ya-asị na a kụwago ọkpọ na comment section nwayọ ndị na-efe alụsị ya-anụlịlị ọgụ mmiri va ya-anụ ọgụ don't worry ayọzina fa biko biko ihe m ayọ unu bụ onye ọbụla ma na o nwelu question hmm? biko um, get your questions ready unu fụ one box m rapụ ị bịa jụọ your question ọ gbada ana mmiri na-akwadokwa ọgụ gị na waja ya nụta biko ọgọ Tochi sị o nwekwa question ọ nọ na box already so ọsọ jụọ ka o lituo ka ndị ọzọ wee bịa so there will be free box again okay Tochi ị sị ị nwe question right
Enwere m question. My first question ọ zago ya difference between omenala and the- the- ọdịbendị. The another one m chọrọ ịjụ bụ o kwuru ma maka ndị Ụmụdiọka, o kwuo maka Diọka. So so m sị ka m jụọ ka ebe Diọka si originally, then Diọka ndị Ọlụ kee ka ha si migrate to Ọlụ kee ka ọ Diọka ndị Ọlụ ị ma na ee ofu onye ada aza ofu afa. ị ghọta so kee Diọka ndị ọ- achọrọ m ebe em, that Diọka si originally ebe o si then ka nke ndị Ọlụ diọ- Ụmụdiọka Ọlụ ka ebe ha si wee migrate si wee bịa Ọlụ We, we don't have Enugu State. We don't have Ebonyi State. We don't have Abia State. Ife anyị nwere Ndigbo, ebe ọ bụna ndị Igbo ka anyị nwere in the year 1913 1912 1911 1910 1909 before the amalgamation of 1914 kee ka somebody ya-esi pụta na-asị na ndị Igbo nwere omenala dị different omenala anyị dịrọ different omenala anyị bụ one omenala bụ ife jikọ ndị Igbo ọnụ mana ọ bụrụ na o nwe onye Igbo pụta ebe a sị m na mama na nwunye ya mụọ nwa na mama ya ama bịa ne m ọmụgwọ then m ma sị na onye a bịara abịa n'ala igbo because na omenala anyị ka ọ bụ then o nwe onye igbo bi ebe a kịta sị m na mmadụ nwụa na be va na adịrọ akwa ozu na ada akwa onye nwụ anwụ na be va ị ya-amazịnụ na onye a abụrọzị onye igbo because ife a omenala jikọ anyị ọnụ ọ ife ndị nke a bụzi omenala ma ịwa ji o ma mm, ịwa ọjị usoro otu e si akwa mmadụ anyị nwee ife a na-akpọ ụmụada anyị nwee ife a na-akpọ ụmụnna anyị nwee ikwu anyị nwee ibe anyị nwee ebe nne ochie anyị nwee ebe nna ochie these are omenala anyị nwee as ndị Igbo any other thing mmadụ na-abịazi agbakwanye ya bụzi i ne onye a anya ị fụ na onye a abụrọ core Igbo person now gịnị bụ tradition n'ala Igbo ife bụ tradition bụ njirimara ndị things anyị na-eme e ji mara anyị as ndị Igbo ọ ya bụ tradition anyị you can't change it kee ife bụ tradition a ọ bụ na anyị nụọ nwaanyị today agba nkwụ ya anyị nụọ nwaanyị today agba nkwụ ya now ọ bụ na o nwe nwaanyị anyị nwụ n'ala Igbo be anyị ma nwanne anyị nwoke nwụnụ na ụmụada anyị ya-abịa na ọ bụ na ụmụada anyị abịarọ na nwanne anyị nwoke a nwụrụ na akwarọ na ya akwa gee ntị ịkwa akwa a bụdị omenana ụmụada ya ịbịanụ ọ bụ na fa abịarọ na akwarọ nya that means you must invite ụmụada traditionally before ọ wee bụrụ na akwago mmadụ n'ana Igbo fa bịazịa ba aṅụọ tii ndị mmadụ nwụnarị nọ na-ebe akwa ba na-enu salad na-enu akpụ tii na tii bilva agba mmiri anụgọtaba agba iwe si na ba na

ka m atụ egwu nke ịdọ nke enwere ibe ọ bụ ọ bụ ebe mmadụ nwụ na before before mmadụ nwụa nwoke nwụa a na-asị na nwunye ya akwa ajadu one year ee nwaanyị nwụa di ya akwakwa ajadu one year so many igbo people amarọ na nwoke wụ widower nwunye nwa mụ na-ebu ntutu na ọ na-ebu ntutu complete one year and na ọ ya ekwerọ mmadụ n'aka ọ ya akpụrọ afọ ọnụ ọ ma mkpụ isi for one year mana ndị mmadụ amarọ Ọ
yes tradition ka ọ bụ ọ ma nkwe n'aka ọ ma nkwe n'aka for one year ọ ma mkpụ isi ọ ma mkpụ afọ ọnụ for one year mana due to na ọ tradition ka ọ wụ ụmụada igbo wee bịa nọkọ ọnụ wee sị mba na ife a erigokwanụ nne na one year etekazi fa wee mee gịnị kọtụa down to six months then a sị na nwaanyị di ya nwụ ya akpụ isi ọ kpụa isi ọ nọa ajadu for one year ụmụada bịakwa gbakọ ọnụ sị mba na ife a etego aka because na anyị bịa mebezie seven days makes one week mana ife anyị nwebụ ndị Igbo na-emebu four days afịa naanọ ụbọchị naanọ eke oye afọ na nkwọ ọ nya one week anyị before anyị jeba nke ndị oyibo seven days ya wee kọtụkwu ya down to six months ife ọ bụ bụ tradition you can change tradition n'ana Igbo and the tradition anyị bịa nwee ka o si dịchazi anya most important thing dị na tradition n'iyi akwa ajadu e nwe onye n'ana igbo kịta ya aga nwunye nwụa sị na ọ ya akwara ajadu o nwe onye n'ana igbo ya aga di ya nwụa sị na ọ ya akwara ajadu no mana usoro eji akwa ajadu a bụ the tradition mee eme amendment metu ya to six months after ka emetu ya to six months a fụkwa na ọ karị nne emetu ya to three months after ka emetukwa ya to three months enekwa anya fụ sị na enwego ndị igbo bi america enwego ndị igbo bi ghana enwego ndị igbo bi brazil na ọ bụzi onye nwunye ya nwụ ọ nata ka ọ kwa nwunye ya ọ pụtazi ọ nọ n'ana igbo for three months na business ọ na-emekwa na brazil ọlụ ọ na-alụ being that na usoro eji eme e wụ tradition ka ọ wụ e wee mee amendment ụmụada wee nọkọ ọnụ wee mee amendment sị na fa nwa wụ ụmụada ya eji power fa wee sụpụ gị ị kwasịzia nwunye ya mbọsị e ni nwunye ya ụmụada akpọ ya kpụọ ya isi ma o mee n'omenala fa na-eme fa mechaa nya fa sịzị ya gịnị na fa nwa ewelu power fa nwa bụ ụmụada wee na-asị gị nachie ebe i si wee nata mana ị nachie ebe i si luo ebe i si na ị ya na-emekwa the process of ịkwa ajadu a ya na-anọrọ n'ezisi isi akụa ị ka ya na-eyikwa white yi tiri ọnwa ịtọ ọnwa ịtọ gazia ị dịzia free ị chọgodu ije gbazi champion Champions League ije gbapịa Champions League ọ ya bụ tradition na be anyị ife eji wee mara anyị then our code of eh, dressing otu ndị Igbo si dress ị fụ onye Igbo kịta o yi akwa isi agụ mmadụ anyị agwarozi gị na onye a bụ onye Igbo nụ ifere anya ya na Germany ị fụ ya anywhere ị fụ onye Igbo dress ya na-eje ekike ịmagolu na onye a bụ onye Igbo i lezi anya anya ịmagolu na onye Igbo ị kpọ onye onye Igbo ozugbo then usoro otu anyị si ana n'aka ya naanị ịtọnụ naanị ịtọ a na-asị ya naanị iru tuo n'ọnwa ya afa o ife niile a bụ tradition anyị your tradition wụ identity your culture wụ origination identity means ife eji wee mara gị but mmiri va na ndị otu vata apụta butesia ife niile a bute eke mami water dọba na ala igbo na-asị anyị na ife a bụ tradition anyị kedu ife gbasazi anyị nwa na eke mami water mmiri va butesi dọba na ala anyị enweghị ife gbasara anyị na all those things because na ife anyị na-eme bụ tradition ma ife ya-adịrị m mma dịrị gị nwa mma usoro anyị si eme obe usoro anyị si echi echichi enwere ife a na-akpọ ọgbọ ikpokọ ọgbọ ka ndị si wee too enwere ife a na-akpọ ikpokọ ọgbọ ka ndị si wee too n'ala Igbo ndị Imo steeti
va na-akpọ ya ebiri age grade enwere ebe a na-adịrọ eme ya n'ala Igbo ka a na-eme ya a na-ebute egwu mana ife dịzi similar na our culture bụ na otu ndị Enugu steeti si agba egwu abụrọ otu anyị si agba mana the culture says na ndị Igbo na-agba egwu mana style i tiziri wee gbazie egwu yiri ife dịziri ihe ejiri wee differentiate the tradition of Imo State and the tradition of Anambra State because such name does not exist in Igbo land ndị create ya bụ ndị ndị ndị create Nigerian government ka m bịa unu ewene iwe
mmiri ịta maazị mmiri ịta maazị adaghị mama